ndewo ihe anyị nwere ine anya n'ụbọchị nke taata bụ agwa ma ọ bụ agba nke ndị olu bekee kpọrọ color gịnị bụ agwa agwa bụ ihe na-egosi etu ihe si ama mma ọ na-egosi etu ihe si acha ọ na-eme ka ihe ọbụla chukwu kere eke dị mma ile anya ma na-achabakwa n'anya ọ bụ ya bụ agwa ihe na-eme ka ihe na-ama mma anyị ga-ele anya na agwa ụfọdụ dị iche iche nke mbụ anyị ga-ele anya na ya bụ ọcha gịnị ka ọcha na-egosi anyị ọcha pụtara white n'olu bekee ọcha na-egosi udo ịdị ọcha ihe na-ezipụta ọcha bụ nzu maka na nzu dị ọcha ọ bụ ya ka ndị dibịa ji ewere nzu na-agba afa wekwere ya agọ ọfọ ka o wetara ha udo ọ bụ ya ka ọcha ọcha na-egosi nke abụọ bụ oji oji nke a kpọrọ black n'olu bekee oji na-egosi ihe mwute ọnwụ na ihe amaghị ka o si bido ọ bụ ya kpatara mmadụ nwụọ ndị be onye ahụ nwụrụ na-eyi akwa ojii iji gosi mwute na iru uju dị ha n'obi ọ bụ ya ka oji na-egosi ọ na-egosi mwute ọnwụ na ihe amaghị maọbụ ihe a na-aghọtaghị etu o si wee mee nke atọ anyị ga-ene anya bụ edo edo edo edo nke pụtara yellow n'olu bekee gịnị ka edo edo na-egosi edo edo na-egosi olileanya obi ụtọ na ịhụnanya ọ bụrụ na oge ụfọdụ mmadụ yie akwa na-acha edo edo nke pụtara yellow ọ na-egosikwa obi aṅụrị ọ na-egosi sikwa ịhụnanya ọ na-egosikwazi olileanya ọ bụ ya ka edo edo na-egosi dịka kpakpando dị n'igwe ọ na-acha edo edo ọ na-egosikwa udo ọ na-egosikwazi ịhụnanya na olileanya nke anọ anyị ga-ene anya bụ odo odo nke pụtara purple n'olu bekee odo odo chetakwa na edo edo bụ yellow odo odo bụ purple Odo odo na-egosi amamihe, echichi na akụ na ụba. Ọ na-egosi amamihe, echichi na akụ na ụba. Ndị chiri echichi oge ụfọdụ na-eyikarị efe na-acha odo odo iji gosi na ha nwere ikike na ha chikwere echichi na ha bụ ndị e chiri echichi. Ọ bụ ya ka odo odo na-egosi, echichi, amamihe nakwazi akụ na ụba. ọzọ anyị ga-enenye anya bụ mmee mmee ma ọ bụ uhie ị nwekwara ike ịkpọ ya ọbara ọbara ihe ọ pụtara n'olu bekee bụ red gịnị ka ọ na-egosi anyị ama m na ebe ahụ ị nọ ị marala na ebe ọbụla ị hụrụ ihe na-acha mmee mmee ihe ga-agbata gị n'obi bụ ọbara ọ na-egosikwazi ihe mmerụ ahụ ma ọ bụ ihe ike ọ bụ ya kpatara oge ụfọdụ a na-etinye ma ọ bụ gee akwa mmee mmee iji gosi gị na ihe mmerụ ahụ dị ebe ahụ ka ị ghara ịga nso ma ọ bụ gaa dabanye n'ihe mmerụ ahụ ahụ dị ebe ahụ ọ bụ ya ka ọbara ọbara ma ọ bụ mmee mmee na-egosi anyị ọ na-anọchitekwazi anya ọbara n'oge gboo ndị gboo ji uhie achọ mma ha na-ete ya n'ahụ ka o wee nye ha ọbara ha jikwazi ya achọ mma ọ bụ ya ka mmee mmee na-anọchite anya ya ọbara ọbara na-egosikwazi mwute ọ na-egosikwazi ihe ike dịka m kwuburu na mbụ ọzọ anyị ga-enenye anya bụ anụnụ anụnụ nke pụtara blue n'olu bekee gịnị ka anụnụ anụnụ na-egosi anyị ọ na-egosikwa ịdị nwayọọ na obi mwute ịdị nwayọọ na obi mwute ihe na-anọchitakwazi anya ya bụ ihe ekere eke bụ oke osimiri oge ụfọdụ ị hụ oke osimiri ọ na-achawa anụnụ anụnụ iji gosi gị ịdị nwayọọ mkpọtụ anaghị adị ebe ahụ ihe ọzọ na-ezipụtakwazi ya bụ igwe igwe oge ụfọdụ dịka ndị olu bekee ha sị gị na the sky is blue ọ na-egosi anụnụ anụnụ na igwe na-acha anụnụ anụnụ iji gosi gị ịdị nwayọọ ọ bụ ha bụ ihe ndị na-ezipụta anụnụ anụnụ bụ ihe Chukwu kere eke ọzọ anyị ga-enenyekwa anya bụ ndụ ndụ nke a kpọrọ green n'olu bekee i lee anya n'azụ m ihe a na-egosi ndụ ndụ ọ bụ ya bụ ndụ ndụ ọ na-acha ndụ ndụ ọ na-egosikwa ndụ ihe enweghị ndụ n'ime ya agaghịkwa enwe ụdị agba ma ọ bụ na-acha otu a ihe ọ bụla ị hụrụ bụ ihe a kụrụ n'ubi na-enweghị agba dị otu a ị mara na ihe ahụ adịghịzi ndụ ọ bụ ya bụ na ndụ ndụ na-egosi na ihe dị ndụ ihe eji ezipụta ya bụ ihe anyị kụrụ n'ubi oge ụfọdụ ọ na-ezipụtakwa ihe okike Chukwu kere eke ọ na-egosi na ihe ekere eke nwere ndụ n'ime ya ọ na-egosikwa obi ụtọ ọ na-egosikwa mbido ihe ọ na-egosi na ihe na-ebido ebido na ihe na-amalite malite ọ bụrụ na ị kụnye ihe n'ala ọ na-etopụta ọ ga-egosi gị agba ndụ ndụ iji gosi gị na ihe ahụ nwere ndụ n'ime ya agba ọzọ anyị ga-enenyekwazi anya bụ aja aja nke bụ brown n'olu bekee oge ụfọdụ a na-akpọkwa ya nchara maka na ọ na-achatawa nchara brown ka a na-akpọ ya n'olu bekee ihe e ji anọchite anya ya bụ ihe e kere eke bụ aja ala aja ala iji gosi gị na ihe a nwere ọgbụgba ndụ ya na ala ọ bụ ya bụ ihe na-anọchite anya ya ọ na-egosikwazi mma ihe mara iji zipụta mma ihe mara ọ bụ ya bụ ndụ ọ na-enye nke ya ọ na-egosi gị na ihe mara mma gosi gị na ihe a na-achapụta na ọ bụ ihe si n'ala were pụta ọ bụ ya bụ aja aja ọ na-egosi mma ihe mara oge ụfọdụ ọ na-egosikwa udo ọ na-egosikwazi ịdị n'otu maka na aja ala anaghị achọ mgbakasị ahụ maọbụ esemokwu e nwekwara ọtụtụ agba ndị ọzọ dị iche iche mana ndị anyị gụpụtara ugbu a bụ isi agba na ndị anyị nwere ike inenye anya na ya ọ bụrụ na ị nwere agba ọzọ dị gị n'obi ị chọrọ ịgwa anyị tinyere ya anyị n'ọdụ ozi ma gị echefukwana ibinyere anyị aka na igbo